ee ọ bụrụ taa ka ị malitere gebe m ntị ọ n'oge igbo bụ ofu ka anyị nọ na ya wee na-asị nnọọ nwanne unu nwoke bụ onowu ugonabọ ka ị na-anụ onu ya n'ụbọchị taa nwesị ebe ọbụna onye nọ ege m ntị taa ka ihe ọma meelụ gị dịka onye igbo ya gazikwanụ ee n'ụbọchị taa abịara m ka anyị kwuo okwu ka anyị kpakọrịta nkata ụmụnne maka na ọkwa nkata ụmụnne ka anyị na-akpa achọrọ m ka a gbasaa ozi a ka ọ gbazuo ụwa niile ka onye ọbụla bụ onye Igbo dịka anyị si bụrụ ofu wee sonye anyị na nkata nke ụbọchị taa ee nkata anyị ga-akpa taa bụ imezi maọbụ idozi ọtụtụ ihe mebiri emebi n'ala Igbo be anyị ya bụ na achọrọ m ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ bụrụ na anyị ga-emezi ọtụtụ ihe mebiri n'ala Igbo taa achọrọ m ka anyị gwa onwe anyị eziokwu dịka ndị Igbo ka anyị nwee ike wee mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị wee mara ebe anyị ga-ebido wee dozibe nya bụ ihe ọ wee bụrụ ya na ajụjụ m nwere ịjụ taa dịka ndị Igbo si ebi ndụ ha n'ụbọchị taa anyị ekwenye na ọtụtụ ihe mebiri emebi n'ala Igbo ndị Igbo anyị a na-afụta na ọtụtụ ihe mebiri emebi n'ala Igbo anyị ekweta na ezi adịrọzikwa n'ukwu ụkwa maka ọ ga-abụ ndị nna anyị wa kwuwe okwu a sị mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa anyị ekweta na mmiri agbarugo n'ala Igbo dịka o si bụrụ nghọta m dịka m si afụ ihe na-eme n'ala Igbo n'ụbọchị taa nke bụ eziokwu ka m chọrọ ka m gwa ndị Igbo n'ụbọchị taa mmiri agbarugo site n'isi ọ bụrụ na ị nee anya n'ala Igbo taa ị ga-afụ na ọtụtụ ihe emebigo ọkwa nya mere m ji sị ka anyị chịkọnataba onwe anyị ọnụ dịka ụmụnne ka anyị wee nwee ike kpaba nkata tinyebe okwu ọnụ mara ebe anyị ga-esi wee mezibe ọtụtụ ihe mebiri emebi n'ana be anyị n'ụbọchị taa maka na anya mmọnwụ adịrọzikwa na ebe a kpọpụrụ ya ọkwa okwu igbo ka m na-ekwu ka anyị wụchaa ntị ọ bụ na anyị nee anya n'ana be anyị n'ụbọchị taa ọtụtụ ụkpụrụ ndị nna nna anyị ha debere anyị o rutezi na agbụrụ anyị anyị wee bido wee na-emebi ọtụtụ ihe ndị a dị iche iche ndị nna nna anyị ha debere anyị dịka ụkpụrụ achọrọ m ka ndị m gwa ndị Igbo n'ụbọchị taa na ndị nna nna anyị ha nọ n'ụwa mmụọ maka ndị Igbo kwetara na ndị nna nna anyị ha nọ n'ụwa mmụọ na-afụ anyị na enwere anya anyị ji afụ ụzọ n'ụwa mmụọ ndị nna nna anyị ha tọrọ ntọala ala Igbo achọrọ m ka m gwa ndị Igbo nke bụ eziokwu n'ụbọchị taa na ọ bụrụ na eziokwu na ha na-afụ ụzọ ị ma na ha niile ga na-ebe akwa n'ụbọchị taa ị ma na ha niile ga-anọ n'akwa alịrị maka na ụkpụrụ ha tọgbọrọ anyị abụrọzi ihe anyị na-eme ọ gịnị ka m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa abịa n'ala Igbo n'ụbọchị taa ọtụtụ ihe mebigasịrị m wee sị na anyị ga-ewere bi ofu ofu maka na onye na-amarọ ebe mmiri bido wee maba ya agaghị ama ebe ọ nọ kwụsị ya ka i gee ntị ka anyị bido ka anyị kọwagodo nsogbu ndị a niile ihe ndị a niile mebigasịrị emebi na ana be anyị kedu ka anyị ga-esi dozie nye kedu ka ebe anyị ga-ebido wee kwaba onye ukwu walụ m wee sị na nke mbụ anyị ga-akpọ afa taa nke mbụ anyị ga-akpa maka ya taa bụ udo na ịdịkọ n'otu n'ozi nke gara aga m ziri akọwalụ m ndị Igbo dịka ofu akọwalụ m ndị Igbo dịka ụmụnne m wee na-ajụzi kedụzi ihe melụ kedu ebe ikuku a na-eku na ala Igbo sizi wee bịa nke bụ na ị gazia n'ala Igbo taa o siri ike ịfụ ezinụlọ na-ebi n'udo o siri ike ịfụ obodo nọ n'udo o siri ike ịfụ ụmụnna nọ n'udo n'ala Igbo iri nwanne bụ otu n'ime ọdịnala dị n'ala Igbo ọ bụ otu n'ime omume ndị nna nna anyị wa rapụrụ anyị anyị tolite ka anyị soro omume a ya bụ iri nwanne nke bụ na nwanne fụ nwanne ya ọ malụ na ọ nwanne ya nke bụ na ndị Igbo kwuru okwu sị na buusu sị na mmekọrịta arụ na ọ nyanwa bụ ụtọ nwanne mana abịa n'ala Igbo taata ka m jụkwanụ ndị Igbo anyị a ka nwezikwanụ mmekọrịta arụ dịka o si dị na gboo imekọrịta arụ dịka ụmụnne bụ otu n'ime njirimara ndị Igbo n'ime ụkpụrụ ndị nna nna anyị ha debere anyị bụ iri nwanne ịdịkọ n'otu ijikọnata ọnụ ịgba ọgụ nwanne inyere nwanne aka ihe a bụ otu n'ime njirimara ndị Igbo mana a bịa n'ụbọchị taa ajụjụ m na-ajụ ndị Igbo anyị a ka na-erizikwanụ nwanne dịka ndị nna nna anyị ha si wee tụziere anyị anyị a ka na-emekọrịtazikwa ihe dịka nwanne na nwanne dịka ụmụnna na ụmụnna dịka obodo na obodo dịka ndị Igbo gbaa gburugburu anyị a ka nwezikwara mmụọ nwanne asịsa ajụjụ a wee bụrụ na nsogbu adịgo maka na nwanne anwa atọrọzi atọ n'ala Igbo ndị Igbo ka anyị geenụ ntị maka na ekwu m na eziokwu ka anyị ga-eji wee gwọba ọya na-aya anyị anyị jiri eziokwu anyị wee mara ebe anyị ga-ebido wee gbaziwe wee mezibe ihe ndị a niile a bịa na be anyị taa udo adịrọzi n'ala Igbo ka anyị gwa onwe anyị eziokwu udo adịrọzi n'ala Igbo o wee bụrụ ihe jọgburu udene sigbuo nkakwụ nke na nwanne amarọzi nwanne ya n'ala Igbo nke na obodo adịrọzi n'otu n'ala Igbo nke na ụmụnna adịrọzi n'otu n'ala Igbo a bịa na ụmụnna dị iche iche nọ n'ala Igbo taa a na-anụ ọgụ ọ gịnị na-esenụ ndị Igbo a bịa n'obodo dị iche iche nọ n'ala Igbo taa agha na-ada ọkwa na agha ime ụlọ bụ ọgụ jọkarịcha anụ ọgụ gị na onye ezi na-anụ enwerọ nsogbu mana ọgụ ime ụlọ bụ nyanwa bụ ọgụ na-eri mmadụ ọ nyanwa bụ ọgụ na-eri isi mmadụ ọ ya bụ ihe na-eme n'ala Igbo taa anyị ma na anyị nwere ọtụtụ ndị iro anyị ma na e nwere ọtụtụ ndị iro gbara anyị okirikiri bido n'aka ndị ọcha wee ruo na ndị anyị na ha mekọrịtara ọnụ ndị anyị sị na anyị na ha bụ ofu anyị nwere ọtụtụ ndị iro mana ọ bụrọ ihe m bịara ikwu n'ụbọchị taa maka ọ bụrụ na anyị eburọ ụzọ tụpụ akpị dị anyị n'arụ anyị agarọ emeli ndị ilo anyị ọ bụrụ na anyị eburọ ụzọ Gboo ọgụ dị n'ime ụlọ anyị. Mezie esemokwu dị n'etiti nwanne na nwanne n'ala Igbo. Ị ma na agha gidigidi gwodogwodo a na-afịa n'ala Igbo taa na ọ ga-erikwa ndị Igbo mana ayọ m Chukwu ka Chukwu meere anyị ebere nyere anyị aka ka anyị nwee ike mata ihe kpatara m ji ekwuru okwu niile a m na-ekwu na m chọ ka ndị Igbo nwee ike wunitewekwe mmụọ nwanne na nwanne ka ndị Igbo malitekwa mekọrịtawa arụ ka ndị Igbo jikọkwanụ obi ọnụ ma ọ bụrụ na anyị ga-emerikwenụ n'agha a maka agha dịkwanụ ndị Igbo agha dịkwanụ dịka m si akọwa na mbụ ọ gịnịzi kpatara mkpasa n'ala Igbo gịnị wetara adịghị n'otu n'ala Igbo gịnị mere na abịa n'ime ezinụlọ ndị igbo taa ezinụlọ na nwanne na nwanne na-anụ ọgụ na ikwu na ibe na-anụ ọgụ na obodo na obodo na-anụ ọgụ keduzi ihe butere nsogbu a n'ala igbo ka m na-ajụ ihe m na-ekwu bụ ihe miri emi ọ na-abụ mgbe gboo ihe na-anaghị eme na mbụ malite mebe ebido jụba ese ebido kpebe ekpere ebido chụba aja dị iche iche onye ọbụla ebido chegharịba ka a maa ka e ga-esi mee wee kwuo onye ukwu a ọkwanụ ihe m na-ekwu ka ndị Igbo mebekwe n'ụbọchị taa ndị amụma na-eje ụka na ụdị ụka ka anyị baa na ekpere jụọ ihe na-eme ihe a n'ala Igbo ndị dibịa ndị Igbo ndị na-afụ ụzọ na mmụọ ndị eze mmụọ kedunụ ihe na-eme n'ala Igbo ndị ụkọchukwu ndị ụka kedunụ ihe na-eme n'ala Igbo keduzi ihe bute na nwanne amaazị nwanne ya ndị Igbo gee ntị ka m kọwalụ ụnụ n'ụbọchị taa Esemokwu na okwu na ụka dị iche iche juu na ala Igbo taa atọrọkwanụ nkịtị. Ọkwanụ mkpasa ka ndị iro anyị chịta wee wụnye anyị n'ime. Oke ọchịchọ wee karịa n'ala Igbo. Ilo na asị wee karịa n'ala Igbo. Ọkwanụ ndị iro anyị bụ ndị butere akpa asịsa wee ghanye n'ime ndị Igbo. Ọgụ wee dazie ọgụ ụlọ wee dazie n'ala Igbo taa nke na ịbịa ijezie na ezinụlọ dị iche iche ọtụtụ ezinụlọ anaghịzi eme nzukọ ezinụlọ dịka ndị nna nna anyị ha si tọrọ anyị n'ụkpụrụ ọtụtụ ezinụlọ anaghịzi eme nnọkọrịta enwere ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ala Igbo mgbe m maara mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa enwelu mbọsị a ji agbakọ dịka ezinụlọ egbuo ewu esie nri sụọ nri ji sie ofe onye ọbụla na-enwe aṅụrị dịka otu ezinụlọ mgbe a na-agwa gị ya wụ mgbe nwoke na-anụ nwaanyị n'ise nwoke na-anụ nwaanyị n'atọ mana a na-emekọ ihe ọnụ mana ihe m na-ajụzi bụ kedu ihe kpataziri na anaghịzi eri nwanne n'ala Igbo kedu ihe kpataziri na obodo na obodo anazị emekọrịta ọnụ kedu ihe kpataziri na nwanne amaazị nwanne ya o wee bụrụ oke ọchịchọ o wee bụrụ oke ọchịchọ ọtụtụ obodo nọ n'ala igbo taa na-anụ ọgụ maka na ha na-azọ ana ọtụtụ ezinụlọ bụ esemokwu ịzọ ana wụ ihe tinyere mkpasa n'etiti ezinụlọ ọtụtụ obodo wụ ịzọ ana oke ọchịchọ ọ ya nwa tinyere esemokwu n'ala igbo ọtụtụ ndị igbo bụzi ele m ana onye pụta na ezinụlọ o were ana ezinụlọ ya lee ndị ọzọ agara ama o lee buru ego pụọ esemokwu adị n'ezinụlọ ewe nwanne na-egbuzi nwanne ya anyị na-egbuzi onwe anyị anyị na-achụgharịzi onwe anyị ndị iro anyị na-achịzi anyị ọchị ndị igbo geenụ ntị ndị igbo sịkwa na ọ ya bụ o si taa dịba mma na ọ dịba gboo ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike tụsịsịba oke ọchịchọ na-ebute esemokwu n'ala igbo taa udo ga-anatakwa kedu ihe buteziri oke ọchịchọ a nke bụ na onye ọbụla chọziri ịka ibie enwezi onye na-ekweta na nke nwanne ya na-ekwu ọkwa na oke ọchịchọ ihe a bụkwa ihe ndị iro anyị chọrọ achọ ka anyị ghasaa ka a wee nwee ike kpochasịa anyị ọ bụrụ na anyị ga-ejikọkwa n'onwe anyị ọnụ n'ịfụnanya ka anyị rapụ na oke ọchịchọ ndị Igbo onye ritụ nyenye nwanne ya onye aghananụ nwanne ya ndị Igbo ọkwa na ya wụ okwu m na-ekwu taa ndị Igbo ka anyị cheta na anyị niile bụ ofu kedụzi ihe kpata na nwanne ji ebusozi nwanne ya agha n'ala Igbo anyị na-ekwu okwu ndị mba ọzọ na-ebuso anyị agha mana anyị nwa na-ebuso onwe anyị agha onye kwụrụ ọtọ akwatu onye na ọ sọsọ gị wụ eze ga-akwụ ọtọ ọ ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị gị ka nwanne gị etobego ị chọba ụzọ ị ga-eji gbatu ya ndị Igbo ọ dịrakwa n'otu anwa mgbe gboo dịka onye Igbo m bụ akwụdoro m nna m dịka onye gboo nna m bụ ezigbote okenye nna m nwere nwanne nna m na nwanne ya nye anwa m na-akọrọ unu anọrọ n'iru m abụọ akọọ ọnụ ha anọrọ n'iru m abụọ abaa mba nnọrụ na-enene ha abụọ ha na-aba mba dịka o si akpọtụ n'ụbọchị taa n'ala Igbo afụtụbeghị m ya nna m wee bichekwa ndụ nwụọ ha nọrọ n'iru m baa mba kọọ ọnụ maọbụ see okwu maọbụ nụọ ọgụ otu a ka ndị gboo si wee debere anyị ya etu a ka ndị gboo debere anị Igbo si wee debere anyị ya mana agbụrụ anyị bịaziri na-aghasị ya aghasa agbụrụ anyị bịaziri na-aghasị ya aghasa ọ na-aghasa ọ na-aghasa nke na a bịazịa taa nwanne amarọzi nwanne ya anụmọgụ akarịa n'ime ụlọ ọ bụrụ na anyị ga-ebu n'ụzọ gboo ọgụ dị n'ime Igbo echekwa m na anyị ya-enwe mmeri ma anyị pụọ n'ezi m wee na-ayọ ndị be anyị bikonụnụ ka anyị ghọtanụ na anyị wụ nwanne onye ritụ ya nye nwanne ya ka anyị ranatanụ oke ọchịchọ dị n'ala Igbo taa